ekene m unu ụmụnne ndị nzukọ ọdịnala igbo unu eforusigo chi mm? eji m n'aka na anyị tetere ọfụma asị m unu ndewonụ mma mma nụ na-asị nke onye chiri ya zere mm? n'ụbọchị tata bụ afọ mm? anyị wee na-ekenekwa nwanne anyị nwaanyị oziọma ejimmadụ onye chere anyị ọjị udo ọjị ọṅụ ọjị ịdị n'otu n'ụbọchị tata anyị si ihe ọma mekwa na ndụ ya o site ugbu a wee gaba hmm, anyị wee na-asị ka anyị mezie ụbọchị wee na-akpọku chukwu okike hmm, onye otito ga-adịrị mgbe niile si n'ebi ebi wee ruo n'ebi ebi hmm, osebụrụwa nke ihe niile anyị akpọkuo gị na-asọpụrụ gị wee na-akpọku aja ala igbo anyị akpọkuo mmiri kpọkuo ikuku kpọkuo anyanwụ ezumezu anyị si unu bịanụ anyị akpọkuo agbara niile nọ n'ala igbo mm? agbara igbo ji eje ihe agbara na-emere igbo ihe na nke igbo na-emere ihe n'otu aka ahụ ka anyị na-akpọkukwa chi anyị dị iche iche agwụ anyị dị iche iche mmiri anyị si wee bịa ụwa ee eh? ikenga anyị ji aba anyị si unu bịanụ bịa meziere anyị ụbọchị n'ihi na unu bụ mmụọ unu ma ihe ga-eme echi anyị wee na-asị na ọjị a anyị na-ata n'ụbọchị nke afọ taa na ihe anyị ga-atata bụ ogologo ndụ na arụ isi ike ihe akụ akụ ihe nwere hmm? anyị si na ngụ anyị ji eko agaghị agbajikwara anyị hmm? a sị na anyị ga-adị anyị bụ ndị nzukọ ọdịnala anyị ga-apụta ife anyị ga-eturu ugo a sị na ihe ga-agara anyị were were n'ụzọ ije anyị niile anyị jebe ejebe anyị ga-ejeru anyị naba anaba anyị ga-anaru anyị gbuo n'aka nri anyị egbute ihe ọma gbuo n'aka ekpe anyị egbute ihe ọma mm? ụzọ ije anyị niile ga-abụ ije awere a sị na anyị ga-apụta ife n'ezie n'ikpetemazụ anyị na-asị unu bịanụ taanụ ọjị a n'ogbe ka anyị taa ya n'ibe ka ụbọchị taata bụ afọ wee fọtara anyị ihe ọma ihe ọṅụ ka anyị ga-eji wee kọọ akụkọ agba agba otu a ka anyị kwuru ya ma kwee na unu ga-emezi ya n'aha nna nne na nwa ise ise ise ise ndị nzukọ ọdịnala igbo ekene m unu ọzọ ekene m nwoke ekene nwaanyị asị m ka udo chịa Mm. Ee, anyị ga- na-enwe interaction mkpakọrịta ụbọ ụbọchị satọde ọbụla wee sị na Anyị ga-eji ihe a m pidoro aka bụ ihe mgbanye n'obi wee merụ nkwukọrịta okwu anyị. Mm? Ị ma na ihe dị na mba Afrịka bụ chi fo na ara n'ụtụtụ a, onye ọbụla na-agba. Nne nwere ike ịgbawa gbaghaa nwa. nna agbagide gbaghaa ezinụlọ nwa gbaghaa ụmụnne ka e wee nwee ike nweta ihe e ji enyere ndụ aka amaghị m ma ọ dị ntu a na mba ndị ọzọ ụmụnne anyị nọ mba ofesi ọ sọ ndị igbo na-eme otu a ka ọ ọ dịkwu na mpaghara ndị ọzọ o wee bụrụ ya chi fo na ara ụtụtụ onye ọbụla na-akụ mgbanụ ekene m unu wee na-asị na ya bụ okwu na-ekwu sị o n'onu oyibo despite the bible concept as ọdịnala person what other concept do you stand on regarding to history creation creator gods and goddess as an indigenous Igbo person Hmm? ewezụga ihe baịbụl kụziri dịka onye ọdịnala ị bụ kedu ihe ndị ọzọ i bu n'obi maọbụ ihe ị na-eche gbasatara akụkọ mgbe ebighị ebi gbasatara ihe e kere eke onye okike arụsị na agbara hmm? dịka onye igbo ị bụ ee biko n'ịga n'okwu a one m nwere ka m ga-etinye gụwa n'onwe gị etinyekwuzie nke gị ka o wee makarịsịa Mm? ee ọtụtụ ihe ka anyị na-eche gbasatara okike ụwa onye okike ụmụ mmụọ na ihe omimi hmm? eh, mgbe anyị na-eje ụka a sị anyị na eh, eh, n'ụwa dịrị onwe ya jupụta na mmiri e wee kee ala ọ nọrọ iche kee mmiri ọ nọrọ iche wee kebe wee kebe kee n'ụbọchị asaa ụbọchị isii wee zuo ike n'ụbọchị nke asaa ntu a ka anyị si jide ya oo, wee rukwa na n'ahụ anyị dị kịta Mm? Ee, e kegide kechaa wee kee Adam and Eve Adam na Iv wee mụrụ mụrụ mụrụ mụrụ mụrụ wee mụbazie ụwa niile Hmm. ok m wee na-ajụ ngị nwa bụ onye ọdịnala ọdịnala Igbo Eh? na ogologo ụbọchị ndụ gị niile i jigo wee mee ọdịnala ị ka kwenyere na um na akụkọ ahụ dịka o si metụta okike ihe e kere eke ee na ihe omimi nke ndị ọzọ dị n'ụwa ee mgbe o nwere ihe ndị anglịkan na-ekwu mgbe a sị na ị maghọ mgbe e kere ụwa i ji akpa nganga na-eru onwe gị anya n'ezie enweghị onye ma mgbe e kere ụwa hmm? o nweghị onye ma mgbe e kere ụwa mana anyị pụtazie na-eje n'ụwa ihe obi anyị na-akọwaziri anyị a na-apụzi iche n'ihe e ji wee mere anyị foundation ntọala hmm? chukwu kere ụwa dịka anyị si ghọta o ruzie mgbe anyị bata n'ọdịnala maka na anyị hapụrụ ihe ndị nna nna anyị wee na-achọpụta na ewezụga chukwu na o nwere mmụọ ọzọ nọ which mmụọ ahụ bụ mmụọ anyị na-emerụ holy ghost fire mgbe anyị nọ n'ụka mgbe anyị na-emerụ back to sender mgbe anyị nọ n'ụka wee rugide wee ruo n'ugbu a anyị ma na um, anyị chọpụtaziri ebe ndị nna nna anyị ha si na ihe ha ji wee dị ebube ee dịka afọ onye na-agba n'ụzọ ndụ ya dịka akụkọ ndị ị na-anụ uche gị ọ na-agwa gị na ntu ahụ baịbụl siri dee na ọ ntu ahụ ka o siri dị ka ọ na o nwere ihe ọzọ ị na-eche n'ime obi gị dịka onye ọdịnala ọ ya bụ ihe anyị chọrọ ka ị kọwapụta Hmm? ka anyị chigharịa uche n'ime ya. maka na o kwere nghọta na e nwere okike ee ee a bịa na a bịa na na igbo cosmology dịka mpalaka mmụọ igbo si wee dị ndị igbo kwetara na e nwere okike after okike ahụ na e nwere agbara ndị bụ ndị ministers si arụ ọrụ mana a bịa na Christianity ọ na-akọwatara anyị na chukwu na-emecha ihe niile na ọ ya na-afụ maka mmadụ niile na ọ ya nwa in fact na e wezụga chukwu na o nwezi mmụọ ọzọ dị involved mana ị bịazi n'ọdịnala na-afụ na o nwere mmụọ dị involved na ọ bụ ọdịnala na mmụọ mmụọ mmụọ karịrị Hmm? ee na ihe gbasatara anyị mgbe ụfọdụ ee, na ihe gbasatara anyị adịghị eru chukwu ntị na ihe ọ na-eru ntị bụ ụmụ agbara ahụ ma echiche obi nke chukwu ee anọ m ofu mbọsị my junior brother sị m na o nwere ihe ya na-eche sị ya gịnị dị ya ọ sị na ya na-achọpụta na ndị Igbo anaghị efe Chukwu na ihe a na-eme bụ na ha na-akwanyere ya ugwu wee sizie na mmụọ ndị ọzọ wee fee ya ofufe at a time mgbe m nọzi bịa na-eche ya bụ ihe m wee sị yes eziokwu ka ọ bụ we do not have a direct connection with okike o nwere ihe gbasara anyị gbasara chukwu maka na ihe dị n'ime ebe chukwu nọ dị omimi ihe a na-egosigodi anyị bụ ihe dị n'agbara na i jee n'afa ihe dị n'arụsị which ma na arụsị ahụ bụ the holy spirit ahụ ndị ụka na-ekwu mana ọ maka na a kpọ ya arụsị onye igbo ajụ ihe o nwere na-agbaku nke nwa bekee ọ bụghị ọrụ mmadụ ife chukwu ofufe maka na anyị amaghị echiche obi chukwu no one can please god ya mere o ji wee sị mgbe anyị na-eje ụka ee na holy spirit dị mkpa ebe anyị na-echezi edezi esi si efe na mmụọ ndị ọzọ ya na-ekwukwa na holy spirit dị mkpa onye akparịna holy spirit who then are the holy spirit are they god ha nọchiri anya chukwu o nwere ihe ha na-arụ iche if god remains the ultimate eh, in the center of man What then is the function of the Holy Spirit? Kedu ihe mmụọ ozi arụsị na-arụ n'etiti mmadụ? Arụsị na agbara na-agwa anyị echiche ha, na-agwa anyị ọchịchọ obi ha. Ọtụtụ mgbe anyị jee n'afa, ọ sị anyị meere ha ihe dị otu a ka anyị wee nwee udo. wee nwee ọganiru o nwebe mbọsị anyị jere n'afa ọ sị anyị buoro ya ọnụ abalị asaa ka ya wee bunie ya enu nọọ anyị nye ihe dị otu a ka m bunie enu wee bịa Mm? ọzọ dịka ibie bụ na o nwere ihe o nwere okwu english word na-confuse ndị igbo mgbe ụfọdụ that english word bụ worship worship enwero enweghọ literal meaning n'igbo o nweghọ nkọwa n'igbo mana service nwere nkọwa n'igbo mmadụ nwere ike ịpụta sị ee na ọ na-efe arụsị na onye a na-efe arụsị ndị igbo na-aghọta ya as na amaghọ m the mission the activities between human and the arụsị the holy spirit abụghọ that na na o nwere onye kacha dị mkpa ha n'abụọ ha n'abụọ dị mkpa chi gị dị mkpa arụsị dị mkpa gị nwa n'onwe gị dịkwa ha nwa mkpa bi- maka na ha chọrọ ọdịmma gị that is why it is a service ya mere igbo ji asị onye fee eze eze eruo ya ọ bụrụ na a na-efe eze na-efe arụsị which means na ndị igbo na-efenụ mmadụ so ya mere m ji wee sị na worship enweghọ literal meaning o nweghọ nwere any way ọ balance n'Igbo ọ bụghị okwu dị n'Igbo so we should not be using it in terms of ihe gbasatara ofufe arụsị n'etiti mmadụ na mmụọ a na-efe arụsị efe you go to the service of the gods i fee ha ofufe ha wee wee fekwa gị ofufe because when they return back what you have uh, given to them ọ wụrụkwa na ha nwa na-efe gị ofufe so chukwu kere ha kechaa ha ha wee dọnọ na-afụ maka ihe nke ụwa in the general concept of the christian religion eh, a lot of us na-aghọta na chukwu okike kere mmadụ mana i nene ihe na-emenụ na ka ihe si aga presently n'ọdịnala you will find out that na ọ bụghị chukwu kere mmadụ alone god does not create a human being ọ ya mere baịbụl ji wee na-asị gị ee n'ụbọsị nke asaa wee sị ha bịanụ ka anyị kee mmadụ n'oyiyi nke anyị n'oyiyi nke anyị the creation of a human being is a combined effort in the spirit world ọ ya mere ndị Igbo ji aza mmụọ na-eke mmụọ na-eke you will find out that na agbara ka na-eke maka na a ka na-abịa ụwa ọzọ a ka na-eke a chọba ebe onye si bịa ụwa ọ bụrụ n'isi mmụọ be ha bụ aja ana ka i si wee bịa ụwa there must have been ọ ya-enwe mkpakọrịta e nwere tupu ị bịa ụwa ga-abụ ọ bụrụ na i mezughị ya ha esobe gị chụba gị maka ọ nkwa i kwere ekwe that you must serve them in a human world ha nwa aservekwa gị in the spiritual world e nwere okike n'ezie he created ihe ndị o kere eke dị mana n'etiti mmadụ agbara tinyere aka maka ọbịbịa ụwa mmadụ ọ ya mere ị ga-eji fụ onye ọcha ọ dị iche ị fụ onye igbo ọ dị iche because na o kechara ha tụsasịa ha then they went into creating ọ ya ka mmadụ ha creatiri jikwa wụrụkwa a creator human can as well create machine ga-enyere ya aka n'ọrụ so the creativity has not stopped i nene onye ọcha ọ dị iche i nene onye igbo ọ dị iche ihe kpatara o ji wee dị otu a bụ na the gods and the goddess e nyere mba dị iche iche onye ọbụla jere banye n'ọrụ ọ ya ka ị ga-eji wee fụ na ọkụkọ ndị igbo na ọkụkọ ndị ọcha anaghị abụ ofu because their gods created what they know ndị nke anyị kekwa ihe ha ma o o nwere o nwere some countries ị ga-abịa i ruo ị fụ efi ha na-asụ mkpụmkpụ karịa re- efi igbo nwee ebe ị ga-abịa i ruo ị fụ ebe efi na-agba agba this is the work of the gods and the goddess ọ ha nwa jere jee kee ihe ndị ahụ it is not ọ bụghọzi n'aka okike onye kere ha ha nwa n'onwe ha na-interfere ka o si wee ka okike nke ahụ si wee pụta so na ọbịbịa ụwa mmadụ bụ agbara na-afụ maka ya maka na christianity na-akọwatara anyị na mm, eh, eh, chukwu kere mmadụ no if you read what is happening within this very ọdịnala you will find out that na mmụọ na-eke n'ezie hmm? ok n'ịrụtụkwa aka ihe dị na na-akụ nke ahụ ee mgbe e kere adam kechaa adam adam nwụọ ken na ebel wee bibe dịka baịbụl si wee kwu o ruzie mgbe ken gburu ebel a bụọ ken ọnụ na a ga-ezipụ ya na mba ọzọ ken wee na-asị ọ dị ka o nwere o nwere ihe o kwuru ka e meere ya maka na ndị nọ na mpaghara nke ọzọ ga-agbagbu ya ka anụ ka ọ sị n'ọ gịnị how then ka ken sizi marụzie na o nwere ndị bi na mba ọzọ na ọ bụrụ na adam and eve mụrụ mụsaa if not if not that the creation of substances dị n'ụwa abụghọ n'aka gods and the goddess ka o si wee bịa na mmụọ niile jere je kebe nke ha kezi ka ken sizi na-agwazi his creator na ndị nọ na mba ọzọ ga-ejide ya gbuo which means na ken emebugo travel marụ na o nwere ndị bi na mba ọzọ dịka baịbụl stori si wee hoduo ama m na a ghọtara ihe m na-ekwu na because most of us ka na-egrip anyị ka na-ejido ihe a kụziri anyị na christianity as the existence of the world taata ọ, ọtụtụ n'ime anyị nwere ike o kpegide ekpere kpegide ekpere ọ sị god of israel i worship god of israel Are you an Israel? Ị bụ onye Israel? Lion of tribe of Judah. Judah ọ Abagana. Judah ọ Owerri. Judah ọ Ezinifite ka ọ bụ the lion of tribe of Judah. A naghị enwe lion of tribe of Mbaise. ka unu ghọta ebe ihe bụ nke anyị na-afịa anyị ahụ ijide ọ na-adị anyị ka nke ndị ọcha ka wee balansị ya balansị ya ọfụma m wee na-asị ụmụnne m ndị nzukọ ọdịnala kọwakene ihe ị na-aghọta so far na ọdịnala ị na-eme kọwakene ebe okwukwe gị dị ị ka na-aghọta ya na mm, ọ bụrụ na onye ọcha akọghọrọ gị ka ụwa si bido na ị mahụ ka ụwa si bido kọwaa ihe ị ghọtara n'ọdịnala kọwapụta ya ka anyị gbarie ya agbarie maka na echiche ofu onye anaghị ezu echiche ofu onye anaghị ezu tụnyekwanụ nke unu dị ka m si tụnye o nwekwuzi ihe ndị ọzọ m ji m ga-atụnyekwa ekenekwa m unu asị m ka afọ tata mara anyị niile mma onye afụrụ taa ka afụ ya echi o daalụ
nzukọ ọdịnala ekelekwa m unu ekele m ndị nne nọ n'obi ee ana m nọ na-ege nkụzi nwanne m nwoke maazị onyeka ugbeje nwanne m ekelekwa m gị n'ihi na nkụzi gị a taa miri omimi elere m gị anya dịka onye na-eme omenala n'ụzọ miri omimi site na nkụzi ị na-akụziri anyị mana o nwere ofu ihe m chọrọ itinye n'ime ihe ị kụziri ee ihe gbasara baịbụl na nghọta mụnwa na ihe gbasara baịbụl na okike ihe niile ekere eke dịka ụwa ma ndị mmụọ ozi ma gịnị Ee, ihe m chọrọ itinye ebe a wụ na anyị agaghị e-rule out baịbụl entirely Bible is a book that cuts across all the cultures of the world. N'ihe ịma atụ ugbu a ka ị na-akụziri anyị ihe ka ị na-arụtụkwa aka n'otu Baịbụl ahụ na-ekwu na Chineke sị okike Chukwu oke sị bịanụ ka anyị kee mmadụ n'oyiyi anyị ọ wụ okwu Baịbụl mụnwa ahụbeghị that utterances na any other book na ọdịnala na-abụghị na Baịbụl ọ bụkwa na ọ nọ mụnwa amaghị but to my little understanding amaara m n'ezie na nọ n'ime baịbụl ka anyị gụtara bịanụ ka anyị kee mmadụ n'oyiyi anyị so baịbụl wụ an authentic book that existed the only thing now o nwere ụzọ ebe o si gbasa ihe gbasara omenala igbo nke aghọtara m that na okike dị ndị ahụ ọ kpọrọ bịa bụ mmụọ ndị mmụọ ozi na-agara ya ozi ndị mmụọ ozi na-ejekwara anyị ozi anyị nwere ike ịkpọ ya agbara anyị nwere ike ịkpọ ya mmụọ ozi na-arụ ọrụ dị mma so nghọta wụ ebe e- ndị mmadụ nghọta wụ ebe ndị mmadụ si enwe problem na ihe gbasara baịbụl so baịbụl wụ akwụkwọ gba- metụtara every culture of the world o nwere n'ebe mmadụ ga-ekwu okwu kwute baịbụl mohandas gandhi ọ bụghị onye christianity ọ bụghị onye baịbụl mana o nwere oge o mere reference to jesus teaching ọ sị na ọ bụrụ na ụwa niile ga-ebi ma mee ihe jizọs kwuru na ụwa ga-abụ ebe obibi it's not a christian ọ naghị agụ bible but most of these people from different religion hindus confucians and whatever many of them most times make reference to the bible so ọ wụ anyị nwa ka ọ dịrị ịhọrọ ebe bible dị relevant to our culture and leave the ones that did not concern us or gbasara anyị so mụnwa na ebe a ka m chọrọ itinyetụ small addition I may be wrong I stand to be corrected but for now I believe from that we cannot rule out everything the Bible say in its entirety there is a place o nwere relevance it's just the understanding bụ ihe many of us ghọtahiere so n'agbanyeghị nke ahụ nkụzi niile anyị na-akụzi taa nkụzi niile a na-akụziri anyị taa dị na ya ihe a wụ my little addition daalụkwanụ ụmụnne m n'obi na-ege anyị ugbu a ọ nwanne unu nwaanyị oziọma ejimmadụ na-etinye his own little, her own little addition daalụkwanụ
um nwanne m nwoke Onyeka Ogbueje ekene gị o um asịkwa m ọfọ soro ibe ya ree n'ọjị ịgọ ọ dịgoro anyị na mma ọ ya na-aka mma um ana m ekene gị na nwanne anyị nwaanyị oziọma ejimmadụ onye mgbasa ozi anyị ee maka ịbịa duru anyị n'ụbọchị taa maka ịkpa nkata okwu akpụ n'ọnụ um, dịka m na-ekwu um, isiokwu unu wepụtara dịka okwu e ji n'aka ma okwu akpụ n'ọnụ ọ mara mma ana m ayọ ka onye ọbụla bịakwanụ bịa tụnye eh, dịka o si wee chee or dịka o si wee marụ nke bụ eziokwu bụ na ụka megharịrị anyị anya nke buru ibu mana anyị ga-anwanụ dịka ndị nọgonu mepee ntị mepee obi anyị wee na-amụtakwu ihe mmụta site n'ọdịnala ọtụtụ ihe baịbụl kụziere anyị mgbe anyị nọ n'ụka ọ bụ na i weta onyokomita wee nyowe ya wee fụ na ọtụtụ okwu asị dị ya Em, mana a bịa agbụrụ ọbụla na-enwe nghọta ha or nkọwa ha site na ihe gbasara okike ụwa Hmm? a na-akpọ ya myths of creation or the might of creation or the myths of creation depending on pronunciation um, Bible akọwagoro anyị ka o si wee kọwara anyị mana dịka anyị pụtara kịta wee mara ihe wee na-emekwanụ nchọpụta na-eme ka anyị marụ nke bụ eziokwu um, O dogo anyị anya na ọtụtụ okwu asị nọ n'akụkọ Baịbụl kọrọ. Aga m enye ofu example eh, n'ihe gbasara okwu asị Baịbụl kọgasịrị. Baịbụl gwara anyị na sọnsọ ndị e kepụtara n'ụwa bụ Adam na Eve. Um, ha abụọ wee mụzie eh, I think um, Cain and Abel now ebe ọ wụ na mmadụ abụọ na ka Chukwu kepụtara mmadụ abụọ na ewee mụkwaa ụmụ kezi ebe em baịbụl ahụ asịkwa na nwa adam na eve wee jebe obodo nwa a kpọrọ afa ije wee chọta nwaanyị nwaanyị ọ na-aga ịchọta ọ kwa mmadụ kedụzi onye kere nke ahụ ọ dị iche ị na-aghọta kedụzi onye kere ya so na enwebu obodo ọzọ nọnụ mmadụ nọ tutu chukwu ekee adam na eve mana enwerọ onye ma maka ya so e nwere ọtụtụ okwu asị bụ na ọ bụ na ị were onyokomita wee na-enyocha ị ga-achọpụta mana ụbọchị nta ka anyị chụọ na owere nchi etu ụka si wee kọwaa chukwu dị very very wrong ọ ya kpatara na ọtụtụ ndị rejected the, the concept or the notion or the christian explanation of god ịghọtago that concept of god and uh, christian understanding of god ọtụtụ ndị hụrụ ụzọ jụrụ ya ajụ kachasị ndị a na-akpọ ndị atheist ee maka na ka esi wee kọwaa ihe gbasara chukwu na ụka or na baịbụl ọ bụrọ ka o si wee dị yes ha sị na chukwu bụ onye nwelụ ya na ọ na ọ na-ekwo ekwo nke ka esi wee na-akpọ ya ọ na-eji njirimanya ya bụ jealous or jealousy now um, chukwu a ha sị na ọ na-eji njirimanya ọ chọghị ka e nwee ihe ọzọ o kere eke ma ọ bụ ihe ọzọ ya na ya na-arụkọ ọrụ ọ chọghị ka a mara na e nwere ndị ọzọ ya na ya na-arụkọ ọrụ nya you know the Christian church is the foundation is slavery

ọkwa ị na-aghọta and um, the slave masters achọhọ ka the um, slave himself nwee any sort of uh, recognition sense of belonging you know consideration you know dịka the the slave masters si wee nwee ya ohu na onye nwe ohu so eji m n'aka na etu a ka ha si gobe edebe ihe gbasara chukwu they are very jealous ndị ọcha dị so jealous about the africans they are so jittery about the africans that ọ na-adị ha ka onye ojii pụta ihe ị ma na ha etikpọọla na enwezi uru ha ba then etu a ịma they created god amarọ m ka m esi wee kọwaa ihe a Hmm, the christian the christianity or christianity bịara bịa kee their own chukwu or their own god according to their own interest now ha bịara bịa mebe chukwu ka ọ wụrụ onye dị njirimanya onye na-ekwo ekworo ịghọtago onye na-ekwo ekworo rinne nya in other words ihe niile ha na chukwu na-arụkọ ọrụ do not acknowledge any of them enwekwana nke ị na-enye nsọpụrụ enwekwana nke ị na-enye otito enwekwana ịghọtago that kind of a thing then at a time ha abịa bịa kpọpụta jizọs rụzie jizọs rụpụta ya nụ ịghọtago wee were onye ọcha wee debere anyị dịka na ọ nya wa bụ onye nzọpụta zinye ya jizọs ha sị na ọ ya the savior na ịma nru ebe chukwu nọ ya ndị mmụọ niile a ha na chukwu na-arụ ọrụ ha ncha niile bụ over the bar na ịchọzi inwe access to chukwu ịma na ị ga-ejekwurukwa onye ọcha ọzọ ya bụ jizọs kraịst ee na nghọta nke m dịka onye ọdịnala em chukwu bụkwa mmụọ mm, mana ọ wụ eze mmụọ ọ ya ka eji wee na-akpọ ya ọkasị akasị em chukwu na onwe ya bịara bịa nwee ndị ọrụ yes and ndị ọrụ ahụ ọ kpọkọba eke ọrụ eke wee bụrụ na ekere ọrụ eke na mmụọ ndị niile ahụkwanụ chukwu kere ọrụ ọ nya na ha na-arụkọ nyanwa sef chọọ ka mmadụ ọ bụ na ị chọọ ịsọpụrụ ya na gị situru ihe ya kere eke ma ọ ndị ya na ya na-alụkọ mmụọ niile ya na ya na-alụkọ wee mee gịnị wee sọpụrụ ya nyebe ya otito mebe ihe niile chukwu mere allow na ọdịnala igbo ka ohu mmụọ na nnu mmụọ na-emere anyị ihe ndị ma anyị na ndị anyị ma ka anyị na-asọpụrụ ha chukwu nyekwara anyị ohere ka anyị na-asọpụrụ ihe o kere eke ee n'ọdịnala igbo ọ ya mere anyị ji nwegasị ihu mmụọ dị iche iche nwekwa na emume dị iche iche a na-emegasịrị mmụọ ma ọ bụ omenala dị iche iche ị ghọtago a na-emegasị in respect of okike ihe I mean ihe chukwu kere you know o wee bụrụ ya unu ma a lot of things eh, Bible kọrọ ma ọ wụ ụka kọrọ abụrọ eziokwu enwego nke m kwuru ọzọ bụ ihe gbasara ọnwụ ka esi anwụ ee ụfọdụ asị gị na ha nwụọ jizọs abịa kpọrọ ha ozugbo ozugbo mana ọ bụ na ị jụọ ese ị ghọtago nwegasịa certain kinds of encounter o doo gị anya na ọ ndị ichie na-abịa akpọrọ mmadụ ndị ya ndị ndị ndị agbụrụ mmadụ na-abịa akpọrọ ị ghọtago ma o nwee onye na-achọ ịnwụ na-achọ ịpụ apụ ọkwa ha nwa mebi oge ya na-erube ma ọ na ọ bụ na ikpe amaghị ya ma ọ na ha achọghị ka o jebe ọkwa ha nwa ya achụchi ya tịa ọ bụrọ jizọs Hmm? Em, mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-afụ images dị ka jizọs bụ perception because ọ ihe onye ahụ dịgo used to ka m jide ya ebe a ekene m ụnụ o
ndị nzukọ ọdịnala Igbo ekenekwa m unu anyị ejesigo bata tata eji m n'aka na afọ tata fọtara ihe ọma Udo dị mm, eh, o kwere nghọta na tata bụ satọde hmm? ụbọchị ndị nzukọ ọdịnala Igbo ji enwe interaction interaction mkpakarịta ụbụbọ anyị kabara ahụ n'ụtụtụ ee wee gbaa mbọ ịfụ na o nwere ihe e debe n'obi a ga-eji na-atụgharị uche Mm, anyị mere ya ọ bụghị na anyị enweke ohere maọbụ na o nweghị ihe anyị na-arụ kama na anyị mere ya ka anyị wee rube isi ma mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị

are are very much uh, appalling ọ jọgbukwara onwe ya mana a ga-eme ụwa ole anyị apụtago ụwa a ga na-eme a ga na-eme um, nwanne m nwanyị Oziọma Ejimmadụ anụ m ihe i kwuru hmm? anụ m ihe i kwuru mana o nwere o nwere mgbazi m ga-enye n'ebe a ị ma na a ekwuru m o nwere okwu m wepụtara na baịbụl asị m na Chukwu sị bịanụ ka anyị keenụ mmadụ n'oyiyi nke anyị yes i made that uh, very reference from the bible doesn't mean that a without Bible ọdịnala cannot stand. Hmm? Um, ọ na-eme a mụọ nwa ọfụ ihe a na-enye ya bụ ara nwere nwa a mụrụ ọfụ na-eno akpụ ma ọ bụ na-eri ji ọ bụrụ na mmadụ si n'ụka pụta ị chọkwa ime ka ihe ị na-akọwara ya nwee ike doo ya anya ị ga-ejechighakwa azụ n'ebe o si bido wee nyebe ya ntụziaka ka o wee nwee ike ghọta ị ma na o nwere ọtụtụ ndị na-agụ baịbụl mana ha anaghị aghọta ya Eh? na ọ sị ha bịanụ ka anyị kee mmadụ n'oyiyi nke anyị ihe m ji wee make that very reference n'ime Bible bụ ka ị ghọta that the fact that the Christianity criticize God Almighty to be a jealous God is not a concrete fact. Mm? mmadụ sị mmụọ sị mmadụ bịanụ ka anyị kee mmadụ n'oyiyi nke anyị at the end of the day ị na-asịkwa thou shall not worship any other god ọ ka m gwa gị the mistakes which is within the bible ọ bịa o kwuo n'aka nri ọ gbajie n'aka ekpe it's not like i am making reference from the bible because uh, without bible na ọdịnala ọdịnala agaghị akwụdo hmm? just like I said na ụfọdụ nwere ike na-agụ Bible na ha agaghị na-aghọta ya during the time I, I myself also was reading the Bible o nwere ebe Bible sị that uh, Jacob wrestled against the God. How how can the can the can the basic Uh, yeah, where, where, where is the truth? Get the point, get the fact. Then a human being wrestle against spirit. Otherwise, it is non-existing. You can we can't fight against the gods. Na Jacob fought against God. nwekwa n'ebe nke ọzọ i think ihe a bụ na the book of genesis ọ sị gị that Jacob were Jacob was traveling na o nwere ebe ọ pụtara he felt the presence of the spirit mana the the bible sị gị he felt God's presence o kpokọọ okwute chụọ aja he continued traveling again at a point he felt the presence of the spirit as another another one he ọ chụkwa aja ọ gawakwa he felt the presence of the spirit another one chụkwa aja mana somebody will be reasoning how can jacob be traveling and continue making sacrifice on one god mana onye nwere deep understanding will then understand that na ọ bụghị one spirit ka ọ na-achụrụ that aja because the first sacrifice might be a sacrifice for ajana Ajana ndị Israel the second one might be that na ọ fụrụ mmụọ a na-akpọ Ogwugwu ọ chụkwara ya aja the second one might also be that na ọ fụkwara mmụọ a na-akpọ Amadioha ọ chụkwara ya aja but the bible kept making that very point that jacob felt the presence of god ọ chụọ aja o jebekwa again felt the presence of God ọ chụọ aja i nenee ya with your educational mindset akọ na uche miri emi ị fụ na ọ bụghị ofu mmụọ ka ọ na-achụrụ that aja ọzọ bụ na um, esi na maybe somehow um, na agaghị ewepụcha bible n'ime ọdịnala nwanne m ka m gwa gị bible have no place in ọdịnala onwere o nwedị room in fact o nweha attachment ya fọzikwa room Jesus Jesus the Christ which the Christianity believe has no position in ọdịnala onweghị room ka o ji enwe attachment we are not here to do this ọdịnala in a way that it will be Christian ọdịnala no it is a- it's either ọdịnala or Christianity o nwere ihe a na-adị epost be na nzukọ ọdịnala ebe a ọ- it's- it's like ọ dịka asị na 10 commandment ka 11 commandment of ọdịnala ọ sị gị one you must know your chi second you will do your agwụ third you will do your iyi ụwa fourth you will know your ndị ichie fifth you will know the deities in your community eh? wee gụrụzie ndị ọzọ wee gbadara was there any place a sị gị you must know your bible was there any place a sị gị you must to know your jesus ọdịnala ka anyị na-eme we are not foreigners we are the indigenous igbos ọdịnala enwerọ anything to do with foreign ancestors or the heritage of a white man mana a na-ekwu ya ọ dịka asị na-eti ude well onye chọrọ ije ụka ya jebe onye chọrọ ime ọdịnala ya mere na ebee ka a na-emekwanụ ụdịrị ya ee a na-aconfuse ndị mmadụ the more a na-aconfuse ndị mmadụ the more people na-ata afụfụ Ọdịnala should be ọdịnala and not ọdịnala Christianity. Ọ ihe anyị na-ekwu ebe a. Ọ ya bụ ozi ọma anyị bịara ịgbasa ebe a. Okay, let's assume because why Uh, the creation of different groups of ndị ọdịnala on WhatsApp on the um, Facebook ihe ji create here that people will come back to the heritage of their ancestors the ways of life of their ancestors e create ya maybe nye nzukọ ọdịnala na we keep moving with a great wave maybe somehow continue spreading the gospel and then maybe one of the radio station as yes uh, they have to call us to come to their station and um, uh, teach people out there gwakwanụ ndị mmadụ ihe ihe anyị nọ na ya abataruzie na studio a na-asị ka ka ebido program asị ofu onye ekpenta ekpere o ruo ka a sị ofu onye ekpenta ekpere ọ sị anyị ekpee n'aha jesus na ọ bụrụkwa m nwe the redio steshọn mma achụsisi onye ọbụla gbanyụọ maikrofon maka na ị ghọtara ihe ị na-eme Eh? or maybe na-abịa na redio steshọn ahụ ma ọ telivishọn steshọn asị ka ekpe ekpere ka e wee bido program ibupụta ha ọfọ ahụ a na-ekpe ekpere ihe aka ekpe gị isi daghị esu ya n'ala isi what are you professing where is your faith ịpụta nnọọ ka ikpe ekpere ijighọ nkwụ ọkụ ijighọ ọjị kedu ihe ị na-ekpe why we are learning, laying this very foundation ka ndị mmadụ mara ihe a na-eme adịrọ m too perfect i want as well to learn achọkwu m ịmụta karịa nke m ma ị bịa na redio steshọn ka anchor nnọọ program you come there and say uh, anyị ekpee n'aha jizọs no ọfọ no ọjị onye nwe the radio station will just drive you out ma ọ bụ ozi ọma anyị a agagide gagide nnọọ in the same angle kwa a radio station ma television station sịkwa ka ha kpọọ anyị ka anyị bịa bịa kụziere ndị mmadụ abịa ebe a kụzigide ndị mmadụ ihe kụzicha o ruo echi ndị na-awọchị gị na telivishọn fụ gị ebe ị nọ n'ụlọ ụka na-anara oriri kedu ihe a ga-agwa gị kedu ihe kedu kedu how will you describe the situation isi ya ncha ya onye chọọ ije ụka o jee n'ụka onye chọọ ime ọdịnala o mee ọdịnala Em, em, onye chọrọ how ị pụta na redio steshọn ma telivishọn steshọn kụzicharụ ndị mmadụ ihe o ruo echi ya a fụ gị ebe ị na-agba gospel band na one of the crusade center kedu ihe ị ga-agwazi ndị na-awọchi gị awọchi kọnkriti ka a na-awụ ebe a ka e nwee pila ka anyị ghọta ebe anyị na-eje ọ bụghị o ruo echi nwa dibịa sị gị nwụta nwụta ngwere sị gị weta ogirisi ka emerụ gị one or two thing one or two thing ihe a na-emerụ gị ịmaghị isi ya the foundation ka a na-elay so that when you go out there you will profess your faith with a double stand ụkwụ gị naabọ kwudosie ike ọ ya bụ ihe anyị pụtara ime n'ọdịnala ọ bụghị ọdịnala a ga-aba a na-eme a na-asọ ngọngọ mmadụ a na-ama jijiji adị m very surprised na tata bụ our interactive eh, day but there was no interaction going on there was no interaction going on Ay, so pathetic. That is why onye Igbo ga-eji wee bụrụ ọ nọrọ o nwebe nsogbu na business o nwere ike o jegide jegide nnọọ chi emere ya ebere o jekwute onye gwara ya eziokwu onye ahụ nwere ike sị ya naa be nna gị ka i je settle mmụọ dị be nna gị ee gị nete ndị ichie nete ndị agbara mee chi gị mee iyi ụwa gị mee agwụ gị ka ihe gazibere gị o nwere ike ọ naruo ụlọ o mee ihe niile a mechaa ya ọ nachighata o bidozie ịtụ container na Main Market ihe a na-agaziri ya ọfụma o jerugide nnọọ jegide bata ọ na-akụ 6 ma 5 ọ nataruo nọ n'ihu gate na-akpọ ndị be ya, Ikechukwu Aṅụrịka kedu ihe unu nọ na yard eme unu ejebe center unu ejebe block rosary ma ọ makwa ebe ọgaranya ya si ọ makwa ebe wealth ya si ọ nọ n'ihu gate na-announce na street ka ụmụ ya jebe block rosary jee kpebere Maria Queen of Rome hapụzie the queen of your own community ka e je yọba Maria ayịyọ ma hapụzie eze nwaanyị nke obodo jee na-ayọ eze nwaanyị nke ndị Rome problem ka anyị bụ ndị Igbo nwere problem ka anyị bụ ndị Igbo nwere kezi mgbe anyị ga-recover ekwute okwu ka e mee ọdịnala n'ụzọ dị mma mmadụ asị mba ee na onye chọọ ime ọdịnala o mee ma ị chọkwa ije ụka i je ụka how how the early Christians when they came ha asị gị ee na i ji na-eje ụka jide ọfọ na ị bụ onye iru naabọ and today you want to have ọfọ and also have the Bible iji prove to them that na ihe a ha gwara your ancestors na ha bụ ndị iru naabọ na gụwa n'onwe gụ bụkwa onye iru naabọ i buru ụka i buru ọdịnala a gwa gị that Jesus does not exist you continue arguing

mental slave why they exploit on us where are our resources they went back to their place mechakwa they came back again telling you that the jesus we gave you does not exist that we we did that in order to rob you a na-agwa gị ya gụnwa akwụkwọ a black man ha nwanyere the jesus a na-agwa ha no jesus exist how onye ọcha nyere gị Jes- Jesus nke o ji aka ya wee form o nye gị na-ewere ihe ọma dị na be gị na na tieta na-agwakwa gị na ihe a ya mere gị bụ wayo ka ya gburugburu na that thing adị eme exist ngịwa n'onwe gị eje kwudo aka sị na-asị na na Jesus na-eme exist ị na-afụ ya na nrọ ihe emeka ọ bụkwa just an imagination ka ọ gịnị ihe ahụ ya na-afụ it does not exist because ọ ihe ịdị ịdị ịdị used to it that is why a man will handle a microphone kwụrụ na pulpit say God told me which God Okike o nwere anything to do with human being kama ọ ya ihe communicate with agbaras even ogwugwu nọ be nna gị ogwugwu nọ be nna gị ogwugwu nọ n'obodo unu cannot communicate with you na ọ chi gị ahụ ka ọ ga-agwakwa ezie gị ozi ọ ga-abụ i jezie jee jụ ese a na-asị yes na ihe dị otu a na-eme chi gị ka ọ ga my God nna eh hey kezi mgbe anyị ga-aghọtazi ọdịnala a mee ya eme kezi ebe anyị na-eje where are we going ee na mụnwa ga-eme ọdịnala ee ee ma ụmụ m ha ha ha chi je ụka ha je ụka at the same time ị kpọrọkwa nwaanyị jee n'ụlọ ụlọ akwụkwọ- ụlọ ụka gbaa ya akwụkwọ gbanye ya ọla ring our culture ị natazie emebe ọdịnala ụmụ gị a na-eje ụmụ gị a na-eje eje ụka Eh? at the age of 30 years ị ka na-enye nwa gị adị 30 years ị ka na-enye ya pocket money o ji aba offices ọ na-achọ ọrụ ị mahụ na ya mmọnwụ ịmanụ you didn't make him a great man ị nyeghị ị kwadoghịrị ya ikenga ihe ị chọrọ bụ ka ị na-eme ọdịnala gị ka ya nwa na-eje at the age of 30 years ọ ka na-eri mama thank ma at the age of 30 years ọ ka na ọ ka na scamper for safety at the age of 30 years ị na-enye ya pocket money the problem bụ na gịnwa na onwe gị will not even discover the problem of that very child maka i che na ọ ya akata ya n'ụka Eh? okay ihe adịrị mmadụ somehow dịrị mmadụ somehow abata asị ei ka e mee agwụ emechaa agwụ eme eche na ihe niile na ọ ga-adị mma Eh, i mechakwa agwụ gbarakwa gbajekwa n'ụlọ ụka kezi ihe i ji jee si ebe ahụ gbapụta mechaa ya na-arịgharị arịgharị okay anyị na-eme ọdịnala anyị na-eme ọdịnala maybe somehow anyị na-eshowcase na-ecreate famous eh? ruo ofu mbọsị onye ọcha fụ ihe ị na ihe ị na-adị akụzi wee sị nnọọ ka a gbaara gị flight ka ị bịa obodo oyibo ka ị kụzichara ha wo- most of the black powers e nwere i rute ebe a kụzigidere ndị ọcha ihe kụzigidere ha gwa ha ka esi eme nke a ka esi akpata ogirisi ka esi eme nke a ka esi eme ka esi eme eme ihe one or two thing mmiri ezoo ị kụzicha ya kụzicha ya ị sị ha thank you for today's lecture but do not forget that the son of man came to die da amadị m ihe onye ọcha ya gwara after all the ebube gị niile all your teachings all the spirit you have beckoned upon to do your black magic at the end of the program you say ha do not forget that the son of man came to die for you son of man nke ha form anyị na-ereasonụkwa ihe ereason don't be surprised na onye kpọrọ onwe ya onye ọdịnala nwere ike ịrise tomorrow to write a book about ọdịnala o degide akwụkwọ nnọọ o degide nnọọ akwụkwọ ọdịnala desịa

onye ọdịnala ya edecha o wee dee ihe a n'azụ akwụkwọ ya in acknowledgement nsogbu adịgo nwa bekee kpara akwụkwọ ahụ aka gụgide ya gụcha ya pụta n'azụ fụ acknowledgement anyị o jee chọọ fuel onwe ya ọkụ maka na o nwere ike ihe ọ ga na-asị m na ọ bụrụ gị dere akwụkwọ na ọ dị ka i zutere ya ezute wee dee i werekwa jizọs mechie ya Ee, adịghị m sure ma ọtụtụ n'ime anyị aghọtara ebe ọ na- ebe a na-eje we have come to sharpen ourselves Hmm? anyị bụ igwe bịara ka anyị mụọ onwe anyị niile nkọ mana it happens that na ụfọdụ nwere ike ịmụcha ụfọdụ nkọ na ụfọdụ agaghị amụ ibe ha nkọ Hmm? the last time ka m na-enweta information na ndị nọ n'obi nzukọ ọdịnala sị na ihe a na-akụzi dị too much na ya mere na ha anaghị etinye ọnụ ihe ị mahọ ka a na-akụziri gị na-achọ ka onye a were two voice note kụziere gị ihe ị mahọ nke a bụzi odibo ka nna ya ukwu we have all come to learn we have all come to learn ị sị na ihe a na-akụzi na ọ dị too much anyị agwọtakwa onye isi ojii agwọta kezi ka ihe a na-akụzi si dị too much because i remember when i entered the screening room ama m ajụjụ a jụrụ m before e webata m na screening room before e webata m na the main platform a na-ajụzikwa ndị ọzọ na-abata the same ajụjụ Eh? ka ọ bụ ebe ọbụla a fụrụ mmadụ ee na ọkwa nwa dibia na ọma mere ya webata ya a gwakwara ya the condition of being among us ọ ga-eji bụrụ na ihe a na-akụzi dị too much a field of learning ka a bịara nwa nwa nwa nwa akwụkwọ a na-agbazi ọsọ

ọ kakwa mma na onye ọbụla ma ebe a na-eje da ma e megide ihe a megide ihe a a pụta echi a fụkwa onye otu anyị ebe o bu baịbụl buru ọfọ ị pụtazi ị kpọọ mụnwa sị m nnaa kezi nwekwa ihe m ga-asa m ị chọkwa ime ọdịnala i mee ọdịnala ị chọghị ime ọdịnala ị bachighaa n'ụka than bringing shame upon us oke na mgbede a na ka m na-abata hold up eju ebe niile what is the problem bad road what is the cause of bad road bad government what is the cause of bad government the church gọvanọ ya ebute ebe 3 point something billion were ebe 3 million jee nye onyinye n'ụlọ ụka agọzie ya sị ebe nke a si wee pụta ya mụkwa mmaji pụrụ mmaji ego o zuru the public ka a na-asị ebe o si pụta ya mụkwa mmaji pụrụ mmaji Eh? ọdịbendị na-arụsi ọrụ ike ka eze ebe ọ dị let's assume na a na-eme ihe ka o si kwesị e were gọvanọ swearchaa ya in according to court proceeding emechaa gọvanọ ahụ ga-abịakwute ndị eze e jee n'arụsị gbaa ya ndụ ka o wee mara na ọ mmadụ ka ọ na-achị mbọsị o zuzuru ezuzu ha eji ebe a jeje kpọọ ya oku mana agaghị eme n'ihe because when you want to try it a sị gị no no no no we are Christian uh, all those things are fetish fetish the Jesus you are going to embrace the people who nye gị the Jesus are calling the ways of your ancestors fetish way ị kachọkwa ka i jido your ancestors and jido the other one With this method of our practices, with this very method of our practicing of ọdịnala, don't be surprised that white man will still come to Africa and pick 4,000 or 4 million people and buy them into slavery again. Ọ dị possible maka na o nweghị onye ji nke o ji jisie ya ike o nwere ihe a na-akpọ okwukwe o nwere ihe a na-akpọ okwukwe what do you believe in dịka onye ọdịnala the christianity believe according to how they profess the christianity believe in one god ọ ka ha si wee believe na o nweghịzi any other spirit no one god on the other corner they are telling you that the holy spirit exists and the jesus the son of god exists and they are equal which made them the trinity where is the hierarchy ha dị equal then ị sịzie sị hapụ other ones to worship you alone the christianity believe in one god who created heaven and the earth ihe a na-afụ anya na ihe na-anaghị afụ anya eh? they also believe that jesus christ came took his flesh from Virgin Mary kedu ebe virgin na-amụ nwa ọ ka ị na-aghọta ebe a na-eje and they believe that Jesus came and die and resurrect mana ọdịnala na-agwa gị na mmadụ na-abịa ụwa ọzọ but the Christianity are telling you that when you die you resurrect where is the resurrection a sịkwa m onye rịrị ọjị kpaa ọjị nkụ maka na anaghị arị ọjị kwa daa anya fụrụ ugo ṅụrịa maka na anaghị afụ ugo kwa daa what we are doing is more than a social club the journey we are about or we are embarking on is more than social club this is the way of freedom this is the way of redemption this is the way of emancipation maka ndị na-eche na egwu ka anyị ekenekwa m ka onye ji ya jisie ya ike nzukọ ọdịnala ekele m unu nzukọ ọdịnala uhuruchi ọma nụ ee kee ka unu mere ụmụnne m ndị nzukọ ọdịnala ee ama m na onye ọbụla alakụtesiele asị m ekele nwoke kele nwaanyị kele ndị aka ji ọfọ kele ndị ọbụla kele dibịa Mm, asị m nke onye chiri ya zerekwe ee nwanne m nwoke onyeka obeji ekelekwara m gị nke o buru ibu kelee gị nnukwu maka ezigbo atụmatụ gị na okwu gị nke ị tụpụtara n'ụbọchị nke taa gbasabara okike na ihe ekere eke Mm, ekelere m gị rinne okwu m nwere itinye n'ime ya wụ that na ee enwere chukwu okike dịka ajụjụ ejụrụ ee ndị ọdịnala mgbe a na-aga ụka na mgbe e mere nke a na mgbe e mere nke a ee otu anyị wụ ndị ọdịnala ugbu a gịnị ka anyị na-akpọ chukwu okike okike maka ndị ọdịnala ka kpọrọ chukwu asị chukwu ka wụ ihe ndị mmụọ agbara ka ha jiri were na-aga yes enwere the creator ọ wụkwadị ndị baịbụl ahụ wụ ndị kwukwere were sị that na there is only one god and many gods one god ahụ enwere wụ chukwu okike gods wụ agbara ya wụ the holy spirit ya wụ the guiding angels ya wụ ụmụ mmụọ chukwu ziputere ka anyị si n'aka ha were na-agwa ya okwu to me n'ụtụtụ ọbụla m pụtara ikpe ekpere ọ Chukwu okike ka a na-ebu ụzọ kpọtụrụ maka ọ ya wụ the creator ee ya wụ the creator all the whole gods wụ n'aka Chukwu ka o shikwuru were bịa maka ihe m jiri kwuo na ọ wụ n'aka Chukwu ka o shiri wee bịa because obodo niile nwere aha ha na-aza and enwere mmụọ ejiri chekwa obodo ahụ obodo ahụ sitere na aka chukwu and mmụọ ahụ ejiri chekwa obodo ahụ bụ mmụọ nke chineke nyefegoro ndị obodo ahụ n'aka ka ha were na-echekwa obodo ya ọ dị ka nge mmadụ mụchara nwa baa nwa ya aha hmm? ọ dị ka nge mmadụ dupụrụ nwa ya ozi were sekuriti nye ya ka o chekwebe ya ọ wụ otu a ka Chukwu Okike siri kee nwoke kee nwanyị kee obodo dị n'iche n'iche were agbara were mmụọ a na-akpọ arụsị wụ the gods the goddess were nye the obodo ka anyị si na aka mmụọ dị otu ahụ were na-agafe na ọ wụ anyị zie ozi zie mmụọ ahụ mmụọ ahụ wee buru the ozi bugara chukwu chukwu wee nwee ike nwee ọsịsa ọ ya mere ihe bụ ọ ya mere ejiri were na ọ wụ a gaa n'afa ihe na-apụtakarị na wụ mmụọ ikwu nne gị ma mmụọ nke a ma mmụọ nke a ma mmụọ nke a maka na ọ site na that spirit ka chukwu okike si wee na-eme gịnị azakwa anyị ekpere nke anyị ọ site na that agbara enyefere ndị obodo ka chukwu okike si were na-eme gịnị na-aza oku na ọ wụ mmụọ ahụ rie ya wụ the gods rie o bugara ebunye ebunye the gods the gods ebugara chukwu okike that is the reason why ọ naha apụta n'afa that na chukwu sịrị gị bịa nye ya chukwu anaghị ekwu okwu site na afa na chukwu sị sị bịa ọ site na ụmụ mmụọ ahụ bụ ndị na-ejere ya ozi wụ ndị ga-apụta n'afa bịa kwuo na mmụọ dị otu a na-ana gị oke then mgbe anyị nyere mmụọ ahụ oke ahụ mmụọ ahụ eburuzie the oke pụọ gakwuwe gịnị chukwu okike chukwu okike nara ya the oke ahụ rie ya nwere ikwe ọ wụ ya wụ na gịnị ekpere ahụ na sacrifice anyị mere adịna answered by gods by god so ebelieve m na enwere chukwu nwee gods and the gods or the, uh, the angel bụ mmụọ ozi nke chukwu okike nyefere anyị nwa n'aka ka ọ bịa lekọtawa anyị daalụ nwanne mmadụ okwu bara uru okwu mara mma hmm? ee emechiri m ọnụ jiri nọọ nwayọọ na-ege ya nwa small small na-agbada were pikirikwe n'ihe m mụtara ebe ahụ na ihe m nwekwanere itinye ọnụ n'ime ya ụnụ ma na mgbe ụfọdụ awụ m oji abalị aga mgbe ụfọdụ m na-apụtakarị n'ọgbọ ekwu okwu na-awụkarịwa oge eke Mm, mmadụ adịkarịwa eh, NSPC Mm, ekele m na ụmụnne m ndị nzukọ ọdịnala kelekwe nwanne anyị nwoke bụ Onyeka Ogbeje maka mbọ ya ọ na-agba kenekwe eh, Emeka Ogwuajuanụ nke ahụ n'okwu ya mana ga-ebedo m ya kenekwa ezeọma nwaanyị ọma mm, daalụ nwanne m nwoke okwu niile ị na-ekwu wụ otu a ka o si dị ndị ụka believuru na enwedị only one god ka e nwere na many gods ahụ a na-akpọ aha ya awụdo maka ha nwa na ife were na chi ọzọ na-awụdoghị ije ụka na awụzị nwa chineke um, awụ ihe ejiri confuse chee ndị be anyị um, ma ha chefuru that na ọ site na all the old gods ahụ ka chukwu na-eji aza ekpere because na onye isi wawara ga-anwụrịrị ọgwụ before ya adị mma ọ bụghị site n'ikwu okwu ọnụ okwu ọnụ okwu ọnụ ka ihe ndị a ga-esi adị mma ha dị ebelieve ya mana anyị wụ ndị ma ndị wụ ndị ndị ma ndị wụ nke wụ nke ha makwa nke bụ nke
Igbo bụ ndị ma ihe na gboo. Igbo bụ ndị ma ihe na gboo gboo. Just like eh, the man a na